ekenesịa m unu wee na-asị unu nke onye chi nya zeru nwanne ife m ji wee debesịa pishi ị na-afụ ugbu ahụ ka ị na-ene ka ị ma na ọ ife a na-eme eme ka ọ bụ na a na-esiri onye bịara gị ọrụ nri ọrụ nye ya ọjị ọrụ nye ya nkwụ ọrụ maka na onye afụ enwee mmekọta mmekọta emekọta n'ana afụ onye ahụ onye izizi ahụ bịara gị ọrụ ahụ ọ nya nwa ga-emerụ ya whether ma ọ wụ onye bịara ịsụ asụ ma ọ bụ onye bịara ịkpụrụ blọkụ ọ nya nwa ife ga-emerụ ya mana ọ jọgburu onwe na nke ikpeazụ a na ị pụtazie ị na-agba onye ahụ anya were ọ bụrụ injinia bịara e gbuoro ya ewu e gbuoro ya ewu e siere pepper soup ọ taba tacha tagwobe tagwocha ọ lọba nwanne gị nwaanyị anya ma ọ lọba nwunye gị anya ee ị pụta ị na-asị Igbo afụrọ onwe fa n'anya Igbo afụrọ onwe fa n'anya ọga jụkene onwe gị onye kere gị agbụ a kedu onye kere gị agbụ a ka m na-ajụ gị kedu nke bụ na ị ga-aka obi buo one trailer simenti goo aja ofu tipa ya nọ na almost 300,000 were gbachisie n'ana kpọọ ndị na-akpụrụ blọkụ ka ha bịa rụọ gị ọrụ a bịazie ọrụ ahụ ị ma nfụ obi golu nke bụ nkwụ ọrụ nye fa nye fa nke bụ ọjị ọrụ ma ọ bụkwanụ siere fa nri ọrụ ị ma nfụ obi wee mie a jụọ gị i kwuo after all na ị kwụrụ onye ahụ ụgwọ ọrụ after all na ị kwụrụ onye ahụ ụgwọ ọrụ i chefuzie na na onye ahụ onye ahụ bịara ịrụ ọrụ afụ na e nwere ndị mbụ mere ife dị iche iche na ana afụ ọ ndị afụ na-akpụ blọkụ ọ ha nwa wụ ife ga-emelụ nsi na aja niile e mere ebe afụ ọ ha nwa wụ ife ga-emelụ mmekọta mmekọta niile e mere na ana afụ ụfọdụ ka a ga-eji ụkwụ zọgbu ụfọdụ ka a ga-eji shovel kuchalụ kuyi n'ife ahụ ha ji akpụ blọkụ merụọ ife niile ahụ ị pụtazie ị na-agba ha anya na ị kwụrụ ụgwọ ọrụ ị ma nye ha nke wụ nri ọrụ kịta anyị nọ na-ekwu okwu otu a ga-esi kpụọ arụ ma kpokwazie ndị ome e kwesịrị ka nya bụ nnwere onwe ahụ ka o si n'ime anyị wee na-apụta jide echetara m na mgbe gboo nwanne mgbe ezi si n'ukwu ụkwa aga na ihe ndị a niile na a na-emecha ya jụkene onwe gị o nwee ife mere onye ahụ na-alụrụ gị ọrụ ahụ ma ọ bụ na o nwere ka ihe si mekọta ọ daa ebe ahụ nwụọ ma ọ bụ daa ebe ahụ daa ezigbote ahụ ọ na ị marọ na ị ga-atụyiri ego ma ọ bụ o nwee ka simenti ahụ i buru dochie n'ana o nwee ka simenti ahụ si dagbuo ya ọ na ị marọ na ị ga-atụyiri ya ego ụmụnne m ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi ọtụtụ ndị mmadụ tata sef na ọ wụzi fa jide ego ịrụ ụlọ while na nne ya nọ n'ụlọ enwerọ otu mkpụrụ otu iko rice ọ ga-esi erie gụnwa bụ onye bịara ọrụ ga-anọ ebe ahụ ị bịara ọrụ nne ya pụọ jee mara four cup of rice o jee mara ya n'aka o jee mara ya n'aka ahụ ọ bata nyere ụmụ ya e sie while na gụnwa na onwe gị bụ diọkpara ma ọ gụnwa na onwe gị bụ uncle obi karụ gị i buo one trailer simenti gbaa aja nọ na 300,000 gbachisie n'ana kpọọ ndị na-akpụ blọk akpụwa blọk a na-alụrụ gị ọrụ ahụ ọ wụ ọjị ọrụ ị ma nweta nkwụ ọrụ ị ma nweta ee nni ọrụ o nwerọ nke ị ga-esi jụkene onwe gị sị onye mere gị ife a kelee onye kere gị agbụ a ka m na-ajụ gị oga chọtagodo onye kere gị agbụ a first ịpụtakwa ị na-etikwa Igbo afụrọ onwe fa n'anya ee Igbo afụrọ onwe fa n'anya ee Igbo afụrọ onwe fa n'anya oga fụkene onwe gị n'anya first fụkene ndị ahụ bịa rụwa ọrụ ahụ n'anya godu first bidogodo from that your family house bidogodo ebe ahụ godu wee fụrụ n'anya ahụ wee pụtaba ọ jọgburu onwe ya ma sigbuo nkakwụ n'isi chọbagodo onye kere gị agbụ a onye a kechalụ nke etu esi eke alụrụ eji alụ ji fishie obi gị chọbagodo onye ahụ tọghapụgodo onwe gị maka na ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi amaghị egwu a naba agụ ọyị na maka agwa gị abụrọ ezigbo ọyị na ọyị na-agwara gị agwa oga ngịwa ka m na-agwa kedu ụdị akpata eri eri dị ife nke a ọ jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi ọ gwụgo ka ọ ra m n'ọnụ o tụsa anụ m ozi a o bido taata dịba mma ọ dịbara gboo aka m bụkwa akụ nwa okwu okwu ọzọ bụla na-akpụ uwe na-asị gị nya gaziere gị nwanne m jụkene onwe gị onye kere gị agbụ a